munayamba mwaganizapo kuti pa dziko lapansili pali njinga yakapalasa koma yodula kwambiri kuposa galimoto ya mtundu wina uliwonse imene idapondapo nthaka ya malawi inde ngakhale galimoto imene amayendera mtsogoleri wa dziko lino ili kutali kwambiri poyerekeza ndi njinga yakapalasa tikunena panoyi ngakhaletu galimoto ija imene imapezeka ndi wanthuwanthu ya rolls royce ndi yotchipa kwambiri poyerekeza ndi njingayi chifukwa galimoto ya mtundu wa Rolls Royce imapezeka pa mtengo oyambira 350,000 dollars za ku America zomwe tikazisintha m'makwacha akuno kwathu ku Malawi ndi 607 million kwacha ndipo Rolls Royce yodula kwambiri imafika pa mtengo wa 600,000 dollars za ku America zomwe kuno kwathu ku Malawi ndi ndalama zokwana 1 biliyoni kwacha ndi ana ake kodi njinga imeneyi ndi yotani ili ndi chani nanga imatani kuti ifike podula chotere mu vidiyo yathu ya lero pano pa factory 265 media tikupatsirani top 10 ya njinga zakapalasa zodula kwambiri pa dziko lonse lapansi ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi komanso kutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nayo factory 265 media tiyankhuleni pa 0884 274 153 chomwe chapangitsa kuti factory 265 media ipange vidiyo imeneyi ndi mkulu uyu mmalawi nzathu amene adayika njinga imeneyi pa tsamba lake la tiktok ndi kunena kuti njingayi ili pa malonda komatu tidadzidzimuka pamene ananena kuti mtengo wake wa njingayi ndi 42 miliyoni kwacha apatu tinalingalira kuti ndekuti ngati tifuna kugula njinga imeneyi tikuyenera tigulitse magalimoto athu awiri njinga ya moto imodzi ndikukatenganso ngongole ku banki kuti tikwanitse kugula njinga yakapalasa imeneyi izi zinatipatsa chidwi ndi kupanga kafukufuku pofuna kudziwa kuti kodi kunjaku kuli njinga zakapalasa zotani ndipo tadzidzimuka kwambiri poona kuti njinga imeneyi sikupezeka ngakhale mu top 10 ya njinga zodula pa dziko lonse lapansili tsopano tikupatsirani top 10 ya njinga zakapalasa zodula kwambiri pa dziko lonse lapansi tiyambe ndi pa namba 10 pa namba 10 pali njinga imene dzina lake ndi gucci guccissima cruiser bike imene ikupezeka pa mtengo wa 35,000 dollars za ku america imene tikayisintha m'makwacha akuno kwathu ku malawi ndi 60.7 million kwacha iyitu ndi njinga imene idapangidwa pamanja ndi akatswiri mdziko lija la italy pansi pa brand yotchuka kwambiri pa dziko lonse yopanga katundu wa mtengo wapatali ya gucci njingazi zidapangidwa zochepa kwambiri ndipo zili ndi anthu achuma kwambiri amene amakonda kutolera ndi kusunga zinthu za mtengo wapatali. Pa namba 9 pali njinga ya Litespeed Blade. Iyi ndi njinga imene ngati mukufuna mudziipalasa mukuyenera kukhala ndi ndalama zokwana 40,788 dollars za ku America zimene m'makwacha akuno kwathu ku Malawi ndi 70.6 million kwacha. Iyi ndi njinga imene idapangidwa pamanja ndi akatswiri m'dziko lija la America. Njingayi ndi ya liwiro la mtundu wodowoka komanso ndi yopepuka kwambiri zimene zimathandizira pa nkhani ya liwiro. Njingayi inaumbidwa ndi chitsulo chopepuka koma cholimba kwambiri cha mtengo wapatali cha titanium. Izi ndi njinga zimene sungangopita mu sitolo nkukagula koma umayenera uchite kupanga kaye oda kuti akupangire yako tsopano tili pa namba 8 pa namba 8 pali njinga imene dzina lake ndi montante luxury gold collection imene ikupezeka pa mtengo wa 46000 dollars za ku america zimene tikazisintha m'makwacha kuno kwathu ku malawi ndi ndalama zokwana 79.8 million kwacha Njingayi yomwe ndi ya amayi inapangidwa kuchokera mdziko lija la Italy ndipo inaumbidwa pophatikiza golide wa 24 carat zimene zikutanthauza golide weniweni osasakaniza ndi zitsulo zina timiyala ta mtengo wapatali tonyezimira tokwana 11000 mpando wake zogwirira komanso pampu yake zidakutidwa ndi chikopa cha mtengo wapatali cha njoka ya nsato pano tsopano tili pa njinga imene ikupezeka pa namba 7 pa namba 7 pali njinga ya chrome hearts cervelo mountain bike iyi ndi njinga imene ikupezeka pa mtengo wa 60000 dollars za ku america imene tikayisintha kwathu kuno ku malawi ndi ndalama yokwana 104.1 million kwacha iyi ndi njinga imene idapangidwira awo okonda zinthu zapamwamba chifukwa inapangidwa ndi miyala ya mtengo wapatali kuphatikizapo rhinestones imene ndi miyala yofanana kwambiri ndi mwala uja wa mtengo wapatali kwambiri wa diamond zimangosiyana kuti diamond ndi mwala wachilengedwe pamene uwu wa rhinestone ndi wochita kupangidwa ndi anthu posakaniza miyala ndi zinthu zina za mtengo wapatali Mwaukadaulo, njingazi zidapangidwa mogwirizana pakati pa kampani ya Chrome Hearts ya ku America ndi kampani ya Cervelo ya ku Canada ndipo njingazi zidapangidwa teni zokha basi. Pano tsopano tili pa namba 6 ndipo pa namba 6 pali njinga imene dzina lake ndi Trek Madone 7 Diamond Bike. Njinga imeneyi ikupezeka pa mtengo wa 75,000 dollars za ku America zimene tikazika m'makwacha akuno ku Malawi ndi 130 miliyoni kwacha iyitu ndi njinga yaliwiro kwambiri imene idaumbidwa pamanja mdziko la america njingayi ndi yodula chotere kamba kuti inapakidwa penti wapaderadera wa diamond komanso inaumbidwa ndi tekinoloji yamakono pogwiritsa ntchito carbon fiber njingayi inagulitsidwa mchaka cha 2005 pa auction mu mzinda wa new york mdziko la america pano tsopano tifike pa njinga imene ikupezeka pa namba 5 pa mndandanda wa njinga zodula kwambiri zakapalasa pa dziko lonse lapansi ndipo pa namba 5 pali njinga imene dzina lake ndi aurumania gold bike crystal edition imene ili pa mtengo wa 114,000 dollars za ku america zimene tikaika m'makwacha akuno kwathu ku malawi ndi ndalama zokwana 197 million kwacha Iyinso ndi njinga yopangidwa pamanja ndi golide osasakaniza ndi miyala ina komanso miyala yonyezimira ya mtengo wapatali. Pa namba 4 pali njinga ya Kaws Trek Madone Bike. Imeneyi kuti muigule mukuyenera kukhala ndi 160,000 dollars za ku America ndipo mmakwacha ili pa 277 million kwacha. pano tsopano titsetsereke ndi kufika pa njinga imene ikupezeka pa namba 3 pa mndandanda wa njinga zodula kwambiri pa dziko lonse lapansili imeneyi ndi njinga ya trek yoshitomo nara bike imene ikupezeka pa mtengo wa 200,000 dollars za ku america ndipo tuti kati tisinthe ndalama imeneyi kuyika m'makwacha akuno kwathu ku malawi ndi ndalama yokwana 347 million kwacha pano tsopano kufika pa namba 2 pa namba 2 pali njinga ya trek butterfly madone bike imene mtengo wake ndi 500,000 us dollars ndipo ndalama imeneyi tikati tiyike m'makwacha akuno kwathu ku malawi ndi ndalama yokwana 868 miliyoni kwacha inde 868 miliyoni kwacha ndalama imeneyo kugulira njinga yopalasa iyitu ndi njinga imene inapangidwa ndi katswiri wina wotchedwa damien hirst ndipo njingayi anayikongoletsa ndi makupe agulugufe eniweni osati ongojambula pano tsopano tifike pa njinga imene timayidikirira kwa nthawi yonseyi iyi ndi njinga imene ikupezeka pa namba 1 pa mndandanda wa njinga zodula kwambiri pa dziko lonse lapansi lino ndipo imeneyi ndi njinga imene ikutchedwa the 24k gold extreme mountain bike iyi ndiye njinga imene ndiyodula kwambiri kuposa galimoto ina iliyonse inapondapo pa nthaka ya malawi chifukwa imeneyi ili pa mtengo wa 1 million dollars za ku america ndipo tikasintha mmakwacha akuno kwathu ku malawi zimenezitu ndi ndalama zokwana 1.7 billion kwacha inde 1.7 billion kwacha alipo wena kunjaku amene akugulira njinga osati ya moto koma yopalasa iyi ndi njinga imene idapangidwa ndi zitsulo za golide weniweni osasakaniza ndi zitsulo zina za mtundu wina uliwonse komanso mpando wake unakutidwa ndi chikopa cha ng'ona. Njingazi zilipo 13 zokha pa dziko lonse lapansi. Ndili ndi funso, kodi inuyo 1.7 biliyoni kwacha imene inakugulira njinga yakapalasa imeneyi itakhala mthumba mwanu mungapangire chani? Tiuzeni mu comment section. ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi komanso nkutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nayo factory 265 media tiyankhuleni pa 0884 274 153